bambo wina m'mudzi wa chilimani wamenyedwa ndi kukunthidwa ndi anthu a m'mudziwo kamba kakuwanamiza za kutchipa kwa feteleza Izi zinadza pamene anthu adapita ku malo amene mkuluyu amagulitsira feterezayo kuti akagule anapeza kuti mitengo imene amalengeza sidali imeneyo. Anthu a m'mudzimo anadzadza ndi mkwiyo ndi kummenya mkuluyu. Zinthuzi zidayenda motere. Akuluakulu, azimayi ndi azibambo ndabweretsa malonda apa. Fetereza otchipa uyu, otchipa, watchipa. K4500 yokha basi 4.5 muzagula muzatenga thumba ili palibenso amene angafike pamenepo iyayi bwerani muzagule zisanathe izi shopu yanga ili pamtundapo musachedwe musachedwenayo Koma inu feteleza mpaka na 4500 Ah. inu zidatini mu- mugwire muone feteleza wa quality uyu Inu. feteleza wake amene ndikugulisa ndi uyu wa original asakunamizeni kuti sizingatheke akunama musamvere iyayi feteleza tumba lake ndi ili 50 kilo muzagula 4500 5000 ndizakubwezerani chenje 500 cha transport ndipo akakuwuzani kuti sizingatheke iwo angokhala kuti ndi ansanje chifukwa sakuziwa kuti ndani maganiza bo heavy ndikukuwuzani zagulani fetereza asanathe amayi mukapitatu mukatakula fetereza uyu amuna anu akazionse kuti koma ndiye mumaganiza bwino koma inu thumba likachoke pa 25000 likafike pa 4.5 inu mukayikira Eh, pitani mukauza azinzanu katengeni azimayi azinzanu abwere pa shopu azagule inu uzani neba kuti neba ndapeza dilu mbambande uku fetereza otchipa ngati uyu sanaonekeso iyayi pitani mukauza azinzanu asanathe kauzeni ali pa shopu panga pa mtundapo
Odi. Muganga nimuchoka bwana. Eh, ndiye ndopera usisikako. Nthawi zino? Ndapeza nyamata nake akugulisa fertilizer for 4500. Nati uthamangira musakapeze atatha. 4500. Ah, inu nmesa fertilizer timagula ndi 5000.
Iyayi, ameneyo akunenesa kuti iye agulisa wake 4500. Ndipo ndaona ati fertilizer wake. Wa quality mwamva. Munena. Eya.
Ndiye ndipase ndalama ati mukandigulireko chifukwa apa ndifuna nkatunge madzi. Oh, hayi ndipase ndikakugulira. Tiyeni mukatengere kunyumba Okay, komwe. chabwino. Koma abale, kuti akwene ndimachita kuganizira kuti komene 25,000 ndikayitenga kuti. Ndipo amene inuyo mwandipulumutsa mwamva. Inu munthu wabwino mwamva. Ndikuti onsewa amakhala akutigulitsa 25,000 amakhala akutibera ndithu. Ndikuuzani. Koma moyo wanji. koma inu apatu ndi abambo akayira kuti mzimayi oganiza
usiku kumaliza kuti 325,000 kali kuliko kayeyo ka watawatu amene koma sitiloladi kodi kuno ndikuja kofetereza otchipa inosowa bwera ndala jekete yatu iyi nderu namubaduzula akunena za fetereza otchipa

ine ndiye koseko kunja ndawauzatu anthu kuti kuno kofetereza kuteko nanga ndi anthu andituma ayi koma sizoona amene tutu ndiye waputa anthu komano mutimvetsetsebe akuluakulu ndikukusimikizirani fetereza atchipa titsitsa fetereza ndikuuzani ndimvetsetseni basi ndipatseni nthawi iya akuluakulu iya musapakito musapakito iya musapakito iya
kutsatira kumenyedwa kwawo abambowo anatengedwa ku chipatala kamba kakuvulala kwambiri pakadali pano abambowo athandizidwa komano adakalibe mchipatala koma akukanika kutuluka mchipatalamo chifukwa chokuti akuopa kuti anthu akamenyanso Ingakhale izi zinali choncho komano bamboyu wakanitsitsa kuti satsitsa mtengo wa fetereza. Komanso mphekesera zikuveka kuti bamboyu wakwezanso mtengo wa fetereza. Mmodzi wa ife kuno ku Zalero News anapita kuti akamve ndemanga za anthu pa nkhani imeneyi.

munali ndi ine kuno ku zalero news prince katema ife tikamakamba za fetereza ena nkhani yathu afuna asokoneze chifukwa masamulo sanatani sanakambirepo ndiye fetereza itadikira ndikaye Uyu ndiye fetereza amene tikukamba izi. Kumba makilo angati? Osati faifi kapena teni ife. Kodi amene masiku ano mmagula kabwanji? 25 ameneyo mukavota tikawina kumba ili ili 4400 mkufunanso ndi chenje tikukana nde osadziwa abwera pano ndi katengedwe kake